Is mise Ceaití Ní Bheildiúin agus táim chun roinnt de mo chuid filíochta a roinnt libh. An chéad dán, Lig don ngiorria suí, Let the hare sit. Mall, mall Níos moille i maothas méith na háite, agus stad socair, gan bhraon a shileadh ó chrúiscín do chroí, atá lán d'ór éadrom de do bhraistintí, agus suigh i dtost naofa do chrosa.

and it's, it means the store of broken pieces. Ag leanúint phátrún lorg na gcos, feicim glúin, piocaim smut gloine séadfhinne ón dtráigh. Blúire briste le mo shúil trína siúlann treibh mo shinsir i gcuarlíne chugam, ar cuairt, i dteannta do scátha. A mháthair, a shnigh le chéile talamh is neamh dom, cromaim síos go humhal fé do ghuth taibhsiúil, bhfuil an giota seo uaitse? Le lámha nach leatsa, bronnann tú do chnámha orm, grástúil iad is sciúrtha ag taoide an lae. Leathann tú brat talaimh os mo chomhair, brat do stóir smidiríní. Ar thoil do ghutha ghlé bailím iad, seoda chaney, píosaí de shoithí cré is mír ghloine ghlas snasta gan faor i síortheacht is imeacht na ré. Scaoilim mo chnuasach uaim ar chiumhais na mara, níl in aon ní ach trá. Moillím go ciúin ar rian na gcos. Feicim glúin i do scáil. Agus an chéad dán eile atá agam ná Bábóg Rúiseach.

Líon an babhla, ól mo shláinte. Bain díom mo cheann. Féach ionam. Bean óg ina seasamh i mo bholg, i mo bhróga, i mo lár. Ardaigh amach asam í. Fág folamh mé i mo phota, síolta ag síolrú. Bain díom mo cheann. Féach ionam, maighdean shocair, i mo bholg, i mo bhróga, i mo lár. Ardaigh amach asam í. Fág ubh sa tsliogán. Suigh ina teannta. Bain díom mo cheann. Féach ionam, gearrchaile scoile a mhoillíonn go sona sásta i mo bholg, i mo bhróga, i mo lár. Ardaigh san aer í go sioscach is lig di spraoi le cupa a todhchaí. Bain díom mo cheann. Féach ionam. Seasann lapadán i mo bhróga gan choiscéim. Ardaigh í is cuimil a com. Siosma greanta ann. Saol eile síolraithe inti. Bain díom mo cheann. Féach ionam. Éist le ceol is olagón na bunóice i mo bholg. i mo bhróga i mo lár. Ardaigh i do bhaclainn í, póg í, cuir síos í thar n-ais i nead an ghrá. Clúdaigh í. Clúdaigh mé. Cóirigh orm mo chroiceann claiseach. Cóirigh orm mo chultacha uile. Lig dom tostadh i mo chochall. ullamh don chlaochlú jetlag, gan cosa fúm fós, tar éis eitilt abhaile ó Cuba, tarraingím mo thigh timpeall orm nós gúna éadrom a thiteann síos go cúinneach ina phirimid righin go talamh. Craptha thart ar mo chom luascann m'fhuinneamh ar ribín buí. Ar thaobh mo dhín cheann tuí tá cara liom, a bhraith uaithi mé, ag lorg nead mo chluaise. An ghrian ag spalpadh, osclaíonn mo shúile ina bhfuinneoga trína siúlann cuairteoirí ag gliúcaíocht ar íomhánna atá suite is crochta i ndánlann mo chinn. Rinceann méara aeracha ar dhroim tam-tam mo chroí, go mbailíonn brobh beart is neart ag tarrac scéil amach as brionglóid is ceol as cogar sí. Leanann ár ndán scléip go dtiteann an ribín go bog faon go barr mo bhróg ina dhréimire. Ag priocadh leo abhaile, glacann cairde le mo bheannachtaí ó thráidire mo bhéil. Púca gan dealramh, the good-for-nothing púca. Tháinig an púca is líon sé mo chluasa le scéalta fíre is scéalta sí. Tháinig an púca is thacht sé mo scórnach chun nach mbeinn ábalta na scéalta a insint le brí. Scéalta teanntaithe i m'intinn, scéalta ag béicigh im cheann. D'iarras ar an ngaoth an bac ar mo bhéal a scaoileadh. Chuaigh an leoithne ina hanaithe istoíche, scaip sí na scéalta thart ar Chorca Dhuibhne. Anois tá sé mar gheasa orm mo shaol a chaitheamh ag bailiú na bhfocal is na bhfrásaí ós na sceacha is ón dtráigh, ag cruinniú na rann is na mbriathra ós na daoine is ós na hainmhithe. Ag cnuasach na n-íomhánna chugham a bhíodh ag imeacht ó ghlúin go glúin i liosanna is i ndúnta ár muintire, níl aon dealramh le púcaí.

tríd an gcistin go slítheánta liom i lár an lae ghil shamhraidh. Mo mháthair a chíonn i dtosach mé, gach éinne suite chun lóin. Geiteann sí. Geitim féinig. Tagann sámhnas ar an gcaint, téann an chabaireacht i léig. Bogtar na cathaoireacha ceann ar cheann. Lig dom, lig dom, béicim im' cheann, mo mhuintir mórthimpeall orm is dána. Braithim go bhfuil beirthe orm arís, caite siar cíortha cóirithe thar n-ais sa ghort ar an gcóngar abhaile. Aniar aduaidh a thagann siad orm i lár an lae ghil shamhraidh, cailíní ag liúirigh ag rith im' threo, cailíní arda, rudaí beaga leo, comharsana óga agus comrádaithe, clocha ardaithe ina láimh acu, ar tí mé a bhualadh. Triomaíonn mo mháthair mo dheora, maolaíonn sí ar mo scanradh, cuireann sí dea-chomhairle orm is anuas air sin gach beannacht. Deir sí nach fíor dóibh nach bhfuil aon bhonn fé scéal m'ionsaitheoirí. Deir sí gur leanbh álainn, aoibhinn, dea-chumtha, dea-dhéanta, dathúil, dóúil, galánta mé. Deir sí go bhfuil tigh breá glan slachtmhar cluthar fáilteach againn. Deir sí go bhfuil muintir mhacánta grámhar agam. Féna fallaing chosanta tagaim chugam féin. Ach a lucht na drochíde. Cad a dh'aimsigh sibhse i méirscre m'anama an mhaidin úd? Cad a tharraing chúm sibh mar shaithe i mbun cheilg? Cad a spreag sibh chun an ghníomh clochaoise an lá úd dár n-óige? sibh a bhíodh ariamh sibhialta ag oibriú ansan mar aonad. Cá bhfios dúinn inniu cad tá folaithe ionainn? Geasa an chine, an tseana-nimh ag fanacht le cóch nua chloch. Cá bhfios dúinn cén pháirt a bheidh againn uile san athléiriú? tríd an gcistin go slítheánta liom i lár an lae ghil shamhraidh. So an chéad dán eile is ea Maigh Rith agus eh, sin sclábhaí don roth, em, sclábhaí rotha pre-Celtic god who was a a slave to the wheel is what his name means. Maigh Rith. Tusa taoide mo shaoil, a scuabann mo chosa go rialta uaim, dom tharrac i dtonn shlogach do bhaclainne, amach go doimhneacht dhorcha do bhóchna. Déanann tú feamnach bhuí as mo chuid gruaige, Cuireann tú an saol trí chéile i mo chluasa. Seolann tú amhras ag rothlú im chloigeann. Seinneann tú port an fhir bháite go binn dom. Agus mé ag bá, gach tocht tachta im scórnach, paidir an té cráite ráite agam trí huaire, is ansan a tharraingítear aníos mé ar roth do Shamhanta. Caitheann tú ar do ghualainn lúfar mé is ritheann tú liom dom chasadh san aer go spraíúil go mbriseann mo gháire i gcuilithíní ar an dtráigh. Sé seo loinnir ón Oirthear, a light from the East. Tar ón oirthear is beir chugainn túis is miorr, Tar ón oirthear is beir chugainn ómra cionabar is gormghlas, Tar ón oirthear is beir chugainn síoda agus sról mín, Tar aniar inniu is beir chugainn gath gréine le dealramh. domhan óir a leathnú ar ghrua ard spéartha lachtna. Seo dán Tar agus Tóg agus tá labhrann an cnoc féin anso, labhrann cnoc anso timpeall, Cnoc Bhréanainn, liom. he says come and partake. Má tá cosaint uait, tar i dtreo mo shleasa is mo dhúnta, má tá beannacht uait, tar chun mo thoibreacha beo. Má tá ort dul i bhfolach, Tar fé ionarbhréid mo cheo. Fearaim fáilte roimh ghloine croí, roimh aigne leathan oscailte. Altaím taithí nua, cuairteoirí nua, an laoch is an lag. Tar ón Afraic is ón Oirthear, ón tSiria, ón Eiritré, ón Afganastáin, nó tar ar thuras ó Veiniséala. Tá scóip anso ar mo sciortaí, togha is rogha de thithe, tithe móra an Tíogair Cheiltigh, tithe chomh mór le hóstáin, tithe móra na gcroíthe móra, tithe beaga fáilteacha. tithe lán ach slí i gcónaí do dhuine breise iontu, tithe samhlaithe, tithe samhraidh, tithe folmha, tithe ullmha, tithe tréigthe, tithe titithe, tithe tinteáin, tithe le ceol is brí, tithe an dua, tithe na sí. Tar thar lear, thar tairseach chugam, tá láithreacha agam is foithin anseo do phobal. Tar isteach i mo bharróg, tar agus tóg bó na spéire, the cow of the sky. Sea. Táim i mo ghealt. Is an oíche chúm a thugaim fé sna beanna is na sceirdeanna. Iompaím i mo cheann cuit i mo mhada rua i mo ghiorria scód tugtha aige mo chéadfaí dom. Lóchrann cruinn íseal sa spéir fad a ainlíonn sraoth capaill aníos mé as an gcom. Gabhann méiligh uain slán liom aige leaca an tseanabhacaigh. Labhrann trup trup mo chosa féin leis an bhféar. Cloisim scardach an sconna i bhfad sara ngabhaim thairis. Ceolann srutháin liom ó na haon treo. Léarscáil á croitheadh acu ar leathanach an chiúnais.

Bláthaíonn fuireachas. Breacann ina néalta. Breacann ina gcosmas. I dtreo an chósta aige Binn na mBan. De gheit, bíogann mo chroí. Ceapaim mo scíth féithuaireacht an chuisne. Is stánaim ar bhogha na spéire.

Líonann an mhaidin isteach go dtagann préacháin ar thóir na ngearrcach. An tigh nua, the new house. Spás, seomraí, fairsingeacht, cinntíonn siad meabhair dom, cruthaíonn siad cochall mór groí a dhíonann an síon amach. Seinneann gaoth an chnoic a port is sinne bodhar chúithi laistigh de thigh a fhearann slí do leanaí is dá gcairde. Seomra an duine, seomra caide, seomra na mbréagán, seomra triomaithe na balcaisí is níocháin. Cúil ghadhair is ciseán na gcat. Osclaím an Grianán, mo sheomra ina ndéanaim teagmháil súl leis na dúile trí phánaí gloine. Rothar bréagach ann ar a fhaighim cleachtadh.

Tríd an gceo is tríd an nuálacht, d'fhonn spré dea-áidh a fhágaint ar leac dhorais an tí, áit a cheapann na leanaí a bprócaí pósaetha, altóir na Bealtaine á gcruthú acu gan treoir, canann siad Samhradh Samhradh bainne na nGamhna is nascann siad ár dteanga a shealbhaigh an tigh nua so lena fholúsghlantóir is a ríomhairí glúine le seanathigh mo mhuintire. Agus an ceann seo, An Seanóir agus an Cnoc, The Old Person and the Mountain, and the Old Person Addresses the Mountain. A chnoic ionúin, conas a fhreagraíonn do cholainn chnagaosta don aos óg a phromsálann ar do ghualainn, iad lán de scléip is de scóip chomh haclaí le mionnáin? An leánn a n-áilleacht, a solúbthacht, a steip éadrom do chroí? Mo chosa, a thug grá do do chré i bpocléimeanna thar do shleasa tráth, ar nós chosa an phiscín ar thóir a mug. Féach anois iad, ata rua is éagruthach, ag cur amach préamhacha a shníonn síos tríd an urlár síos i gcomhshnaidhm le máithreacha an tí. I mo thigín, féachaint aníos ort. Táim dingthe cois tinteáin, gan splanc ann. Mo ghort imithe chun drise is deilge. Tá mo chlí righin, docht, dolúbtha, gan rogha agam ach suí, gan cinnteacht agam an des na beoibh nó des na mairbh mé. Mise rófhada cruaite a chnoic. An righnigh tusa fós nó conas atá do chroí? Deasghnáth don dtuismitheoir ná géilleann dá leanbh fanacht i Limbo. Ardaigh do mhac ar do ghualainn. Siúil go mall go dtí an teorainn. Beannaigh cloch is bog é ar chlé. Sín do leanbh ina uaigh. Leag an leac os a chionn. Teir ar do ghlúine is guigh air aiséirí. Oscail an tuama. Ardaigh do mhac ar do ghualainn. Siúil go mall go dtí an teorainn. Beannaigh cloch is bog é ar chlé. Sín do leanbh

Taibhsíodh dom aríst aréir, crainn ina bhforaoisí, ina gcoillte, ina ndoirí, ar mo shleasa. Tá sceitimíní orm. Abair, cathain a chuirfidh sibh na síolta? The work of visions.

Théadh m'athair i dteannta Uncail Tom d'fhonn ualach de woar a tharraingt ó Thráigh Ros Eo. We're going down to draw a load of woar, a deireadh sé. Sé seo an woar a chothaíodh goirt is prátaí caite isteach ar thaoide rabhartach, é gréasaithe inniu ag a stocaí

a glór imithe fó thoinn chun glaoch ar a huiscí uile teacht i ndáil go dtosnóidís ar a ndiancheistiú aríst. Taithí ag an sáile ar ghloine a bhriseadh, a mheilt is a chreimeadh idir chlocha is i gcoinne carraigeacha.

I mo shúile fad a léim an nóta seachadta greamaithe aici ar an oll-ualach feamainní fúm. Seol thar n-ais chuig an seoltóir é seo, é seo is é seo. É seo, é seo is é seo. Tosnaím ar na hairteagail leathchaite a bhailiú gan fhios agam cá seolfad iad. Loicfeadh tine uathu, doicheall ar an ndúlra cabhrú. Níl i ndán dóibh go fóill ach málaí móra dubha. Má thagann meitheal ag triall ar an woar, beidh sé ann di, glan